Ndị Igbo ibe m daalụkwanụ. Ana m ekene unu. Mana o nwere okwu m chọrọ ka m kwue. Igbo bụ ndị Chukwu gọziri agọzi. Chukwu gọziri anyị gọzie akara aka anyị na ife ọbụna anyị tinyere aka na ya. na anyị na-eme ọfụma even mgbe a na-akpagide anyị mgbe a na-emeso anyị ajọ omume chukwu nna nọkwa na-agọzi anyị na-emekikwa sure na ife ọbụna bụ ife ga-eme ka agụụ gụgbuo anyị ọ ma-ekwenata ka ọ gaa etu ndị ilo si wee chọọ ka ọ gaa chukwu fụrụ anyị n'anya chukwu fụrụ anyị n'anya rinne mana o nwere ụmụ kịlịkịlị ife m chọ ka m kwue bụ ife ndị m chọ ka anyị dozie n'ime onwe anyị ka m bidokene with the first scenario ka m bido with the first scenario hey mama nneka eya kee ka ị me o tegokwanụ aka ewo nwanne ụmụaka amakasịkwa ọ ụmụ ị dị ife a eyenụ ewu nwanne m e, nne nke nwaanyị afa ya bụdị gịnị ewo o afa ya bụ Mercedes oh, kee maka nke nwoke kwana ewo ọ Blossom bịa chelụkwa Nneka ị mụọ nwoke mụọ nwaanyị ị baa nke nwaanyị Mercedes ị baa nke nwoke Blossom kedụzi ebe afa Igbo dị nne biko rapụnụ ife a rapụ m ma-arapụkwa ife a m ma-arapụkwa ife a kedu ife mere afa Igbo i kwesịrị ịma na afa igbo dị mkpa nne na nna ị balụ ị afa igbo fa bụ ewu ị marọ na afa na-eso nwata biko ihe akabakwarọ ka ị correctie mistake ahụ afa igbo dị very very important ka anyị ghara ịdị na-emezi ife ka ndị a gbara ọgwụ n'isi i kwesịrị ịma na afa igbo afa igbo dị very important na anyị balia ụmụ anyị negharịa anya ka ị ma na ndị ọzọ a na-amụ baa afa na-abụrọ afa be fa ndị awụsa a na-amụ baa ya afa igbo onye yoruba a na-amụ were afa ọzọ ba nwa ya ọ ga-esi ike ịfụ onye yoruba balụ nwa ya afa oyibo ma ọ bụ onye awụsa kedu ife na-eme anyị bụ ndị igbo ọ kwa ya ka a na-akpọ complex ọ jọgburu onwe ya ọ jọgbukwọlu na onwe ya o ọ jọgburu onwe ya ọ bụ oyibo ka anyị na-achọ ime ife a ka ọ gịnị ọ kwa ife a ka a na-akpọ ghetto babylon ka m nye unu second scenario second scenario

nna oyibo nke a bụ oyibo oyibo ndị mgbafọ ka ọ bụ mgboye de ife ka ọ gịnị oyibo a na-asụ with a very thick accent na-ada ka egwurigwe hai chineke nna biko meela anyị ebere nke a bụkwa ka a wee sụba ka ndị ọcha ka ọ gịnị nke a bụkwa another complex chapter 2 kedu ife a ga-emenụ ndị Igbo kedu ife a ga-emenụ ndị Igbo maka na nke a na-ada titi dada kedu ife a ga-emenụ anyị complex bụkwa ife ahụ ọzọkwasị anyị pụta anyị a na-eke ekike ndị mba ọzọ anyị kee ka ndị Hausa anyị eke ka ndị India kedu ife mere ekike anyị kedu ife mere akwa a na-akwa n'Aba kedu ife mere ọmalịcha akwa bụ akwa ndị igbo eji egosi ebe anyị si pụta eji egosi onye anyị bụ kedu ife mere ya ndị igbo unu enezina ndị ọzọ anya n'ekike maọbụ n'asụsụ ka anyị gosi na anyị nwee proud n'ife chukwu nyere anyị ka anyị gosi na anyị valuelu ife anyị nwere ife anyị ji kpọọ onwe anyị ndị Igbo ọzọkwasị anyị bụ ndị Igbo anyị pụọ n'ebe na-abụrọ okirikiri anyị anyị a na-ego anị anyị a na-investi ka anyị welụkwa nwayọọ na-eme ya ka ọ yalụkwa ịdị ka anyị na-alụnye ndị nọ be fa aka n'anya maka na a sịkwa na ife ọbụla eme emekarịa na o nwee ka ọ dị ọkwa ya ka eji wee nwee ife a na-akpọ human nature ọ bụ ofu na efu ndị ọzọ ka fa ga-abata ife dịka n'Enugu na Ọnịcha ndị na-abụrọ ndị Igbo fa na-ego ụlọ na-ego na-ego na-ego na-ego anyị bụ mmadụ anyị ga-ajụ onwe anyị onye a na-eme ife anụwa ọcha na ọ bụdo onye Igbo so anyị na-eme ka anyị na-atụle uche na-asị ọ bụla anyị eziokwu na anyị na-ala ike ịchụ ego ka anyị matakwa na ego ahụ anyị na-achụ ka anyị mekikwa sure na aka chukwu dị na ya bụ ego anyị na-achụ ka anyị mekikwa sure na aka chukwu dị na ya bụ ego anyị na-achụ ka ọ yalụkwa ịbụ ego lụrụ inyi ọ ga-abụ ọnụ kwuru njọ kwusie emesịa ka o kwue mma anyị bụ ndị na-achọ ife kama na ọ dịkwa mma o maka na ọ dịrọkwa mma mmadụ ịdị lazy o so n'ife m ji wee like ya bụ igbo mụnwa na onwe m si na ya pụta anyị bụ ndị nwere ike ike aka na-achọ ka anyị mee ife ka anyị mee ife dara ụda ka anyị mee ife ga na-ekwe e, ekwe ka agụụ gbuo anyị I'm proud to be part of that so ife m na-ayọ chukwu bụ anyị na-eme ya ka anyị welu chukwu debe na centre ka anyị yalụ imegbu mmadụ ka anyị yalụ ime nke a ga-eji sị ee ọrọ ndị Igbo ee mgbe ọbụna okwu okwu okwu luo n'ego nke a nke a ka anyị lote Chukwu ka anyị kwụba aka anyị ọtọ n'ife ọbụna anyị na-eme mgbe anyị na-achụ nta ego o nwerọ ife dị njọ na mmadụ na-achụ nta ego na-achụ ya n'eziokwu na-apply wisdom amamife na nghọta mgbe ọ na-achụ ya bụ nta ego ka anyị nwekwa love n'ime onwe anyị ka anyị fụ ibe anyị n'anya rinne maka na anyị nwee love n'ime onwe anyị anyị ewee nwee ike wee enjoy ya anyị ewee enjoy ya ife ọbụna anyị na-emekọrịtara onwe anyị ndị igbo ibe m anyị jekwa oje na-edozili ndị ọzọ be fa ka anyị yalụkwa ilozọ nke anyị o ka anyị yalụkwa ilozọ be anyị kaba na-arụ ka unu na-ebunatakwa ụmụ ife gasị unu ji edozili ndị ọzọ be fa ka unu na-ebunata ya be anyị a ghọtakwanụ n'oge ụfọdụ na unu nwere ike unu bunata na unu ama emeki much money otu unu ga-esi meki ebe ndị ọzọ mana ọ nwayọọ nwayọọ ọ nwayọọ nwayọọ ka anyị ga-eji bido kaba na-arụ ka unu lote be anyị ka unu na-ebunata maka na mkpalị anyị na-anatazi na mba ndị ọzọ dị too much mkpalị fa na-enye anyị dị too much ọ dịzịa ka ọ na anyị enwerọ be mana anyị nwere be kaba na-arụ ka unu na-ebunata ụmụ ife ụfọdụ unu ji edozi mba ọzọ maka na igbo igbo dalụ ụda igbo bụkwanụ na a sị na nigeria bụ the highest economy in the whole africa so abụ m a proud igbo any day anytime and abụ m a proud igbo supporter onye si ebe o si ntụkasị anya ana m asupport igbo any day anytime ụmụnne m bụ ndị igbo nọ n'ụwa niile ka chukwu gọzie unu geenụ okwu anụwa tụleenụ okwu a maka na eziokwu dị ya ụmụnne m ka chukwu gọzie unu ngwa ka ọ dịnụ